Anois ar an líne tá Judy-Meg Ní Chinnéide ó Raidió na Life. Is Oifigeach Forbartha agus Oiliúna le Raidió na Life í Judy-Meg. A Judy-Meg, fáilte ar ais go dtí Near FM. Go raibh míle maith agat, Darren. Tá sé an-dheas bheith ag labhairt leat arís. Ok, a Judy-Meg, chuaigh mé i dteagmháil leat inniu chun caint, go príomhá faoi na ceardlanna a bheidh á gcur i láthair agat an mhí seo, mí an Mheithimh. Ach ní rabhamar ag caint le chéile ar Near FM le timpeall dhá bhliain anuas. Sula labhraíonn muid faoi na ceardlanna na míosa seo, an féidir leat achoimre a thabhairt dár lucht éisteachta ar dtús a Judy-Meg faoin sort job atá agat i Raidió na Life agus a insint dom faoi conas atá cúrsaí sa stáisiún i gcoitinne na laethanta seo? Cinnte.
Bhuel, is mise an tOifigeach Forbartha agus Oiliúna le Raidió na Life agus i mo ról féin tá an-chuid saghas jabanna éagsúla le déanamh agam. Ceann de na príomhrudaí a bhíonn ar siúl agam ná cúrsaí traenála, ar nós an ceann atá muid chun a phlé i gceann nóiméad anois. Le déanaí bhí ceardlanna ar siúl againn i rith Sheachtain na Gaeilge le páistí bunscoile, bhí thart ar. 250 páiste istigh linn in Áras na Gaeilge agus rinneadar ceardlanna so bhí sé sin go hiontach ar fad agus chomh maith leis sin bím ag obair ar chláracha atá maoinithe ag an scéim Fuaim agus Fís so is cláracha iad nach mbeadh muid b'fhéidir in ann a dhéanamh mar chuid de sceideal Raidió na Life gan saghas rud beag maoiniú chun go mbeadh muid in ann an clár seo a dhéanamh ar chaighdeán éagsúil agus rud beag breise a chur leis. So, bíonn cláracha faisnéise i gceist, bíonn cláracha oideachasúil i gceist agus so sin saghas hata an léiritheoir a bhíonn orm nuair a bhím i mbun an obair sin ach mar a dúirt mé freisin bím i mbun oiliúint freisin agus obair fhor-rochtain so bhíodh muid ag dul ar cuairteanna chuig bunscoileanna, meánscoileanna agus ag iarraidh just deiseanna a thabhairt do dhaoine teacht isteach chugainn agus foghlaim faoi Raidió na Life agus foghlaim faoin raidió. Ok, sin go hiontach. Ok, a Judy-Meg, an féidir leat níos mó eolas a thabhairt dom faoi na ceardlanna a bheidh ar siúl an mhí seo? Cinnte.
So, ceardlann aonair dhá uair a chloig a bheidh i gceist. So, em, tá muid ag iarraidh saghas blaiseadh a thabhairt do dhaoine ar phodchraoltaí agus conas go mbeadh siad in ann, b'fhéidir, tabhairt faoi phodchraoladh a, a, a bhunú iad féin. Em, so, tá Raidió na Life ag reachtáil, em, an sraith seo de cheardlanna, eh, le linn. mhí an Mheithimh an mhí seo agus ag tabhairt deis do eagrais Gaeilge, grúpaí pobail Gaeilge, ciorcail chomhrá Gaeilge agus daoine ón bpobal i gcoitinne foghlaim conas podchraoladh dá gcuid féin a chur le chéile. So beidh muid ag labhairt faoi cad is podchraoladh ann, na difríochtaí idir. podchraoltaí agus an raidió agus rudaí mar sin, agus na cosúlachtaí, dár ndóigh, agus b'fhéidir conas tabhairt faoin teacht ón mbunsmaoineamh go dtí an próiseas taifeadta agus eagarthóireachta. Ach is ceardlann, is ceardlann gearr é, so dhá uair a chloig, so beimid ag iarraidh an-chuid a phacáil isteach ansin agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine más mian leo, b'fhéidir, tabhairt faoi phodchraoladh. Hm, is dea-smaoineamh é. Chonaic mé an t-alt ar extraG.ie agus is dea-scéal é freisin go bhfuil na ceardlanna seo saor in aisce. Cé a smaoinigh ar an gcoincheap chun iad a bheith saor in aisce, a Judy-Meg? Beidh a fhios agat.
Bhuel, tá na ceardlanna seo saor in aisce toisc go bhfuair muid maoiniú ón scéim Fuaim agus Fís, mar a luaigh mé ansin. Is scéim é sin, scéim maoinithe. a bhíonn á reáchtáil ag Coimisiún na Meán, Údarás Craolacháin na hÉireann mar a bhíodh, ach Coimisiún na Meán an t-ainm nua atá air. So tá muid in ann na ceardlanna seo a chur ar fáil saor in aisce de bharr an maoiniú sin agus dár ndóigh bíonn, faigheann muid tacaíocht freisin ó Fhoras na Gaeilge go laethúil le haghaidh obair Raidió na Life freisin. OK, cén córas podchraoltóireachta a bhaineann sibh úsáid as, a Judy-Meg?
Bíonn muid ag úsáid na gnáthchinn is dócha, Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts agus you know neart eile. Nuair a dhéanann muid clár a dhéanamh mar phodchraoladh téann sé suas ar Soundcloud agus ansin go huathoibríoch má thuigeann tú mé téann sé suas ar na hardáin eile so is féidir teacht ar na podchraoltaí ar na hardáin ar fad. I mo thuairimse féin, nuair a bhíonn agallamh nó tuairisc substaintiúil déanta ag saorálaithe ó cibé stáisiún nó ag iriseoirí ag obair ón mbaile sílim gurb é YouTube an suíomh gréasáin is fearr chun podchraoltaí a úsáid air agus bhuel tá sé éasca le déanamh má tá MP3 agus pictiúr nó grianghraf agat. Sé an suíomh gréasáin TunesToTube an bealach is éasca chun é seo a dhéanamh ar Youtube dar liom ach tuigim go bhfuil a lán roghanna amuigh ansin le haghaidh podchraoltaí you know. An gcaithfear a bheith mar bhall de Raidió na Life chun freastal ar na ceardlanna seo, a Judy-Meg? Ní gá go mbeifeá mar bhall de Raidió na Life ach Bheadh muid ag súil, nuair a thagann sibh isteach, b'fhéidir go mbeadh roinnt daoine ag iarraidh bheith páirteach le Raidió na Life ina dhiaidh freisin, ach no, níl aon dualgas ar éinne bheith mar bhall de Raidió na Life nó aon rud mar sin sula dtagann sibh isteach. Tá fáilte roimh cách.
OK, agus an bhfuil mórán daoine tar éis dul i dteagmháil libh chun clárú go dtí seo, a Judy-Meg?
Tá roinnt daoine tar éis clárú agus ach tá spásanna fós agus tá súil agam go mbeidh roinnt daoine eile ag teacht chugainn so yep tá tá spéis ann cinnte agus roinnt daoine nach raibh bainteach le Raidió na Life cheana agus is iontach an rud é sin go bhfuil daoine nua ag teacht agus ag iarraidh ag iarraidh foghlaim agus so yep tá sílim go mbeidh go mbeidh grúpaí deas againn i mbun na ceardlanna seo.
OK, sular imíonn tú, Judy Meg, an féidir leat na sonraí teagmhála agus dátaí agus amanna a thabhairt amach dár lucht éisteachta?
Cinnte. Sílim go mbeidh na ceardlanna ar siúl tráthnóntaí Dé Máirt agus Déardaoin i mí an Mheithimh ach is dócha go dtosnóidh muid b'fhéidir an dara lá déag de mhí an Mheithimh díreach ós rud é go bhfuil an deireadh seachtaine fada agus tá roinnt daoine nach mbeidh, tá roinnt. imeachtaí ar siúl agus rudaí mar sin ag daoine an tseachtain sin ach an rud is fearr le déanamh ná má tá spéis ag éinne bheith páirteach gabh mo leithscéal má tá spéis ag éinne bheith páirteach is féidir leo dul i dteagmháil liomsa ag judy ponc meg ag raidió na life ponc ie agus is féidir linn ansin labhairt faoi na dátaí agus dár ndóigh má tá spéis ann is féidir linn B'fhéidir bheith ag breathnú ar dhátaí eile freisin, so so mholfainn do dhaoine teacht i dteagmháil liomsa agus abair liom, is féidir linn é a phlé agus bheadh lán fáilte rompu.